ndị Igbo ekene m unu mụnwa bụ nwaada ana Igbo ada Igbo ji eme ọnụ ada Igbo global a sị m ya maalụ ụmụ Igbo niile mma ya dịịlụ onye ọbụla na mma ya dịịlụ ụmụ Igbo be anyị mma na eke na afọ na nkwọ n'orie biko a sị m egbe belu ugo belu nke si ibe ya ebena nku gbajisie ya nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ a sị m n'arọ ọfụ anụnwa anyị banye ọ ga-adịla onye enu mma dịla onye anị mma onye ọbụla ife dị mma na-adị mma ya dịịlụ unu mma m wee sị ka m pụtakwa n'ụbọsị taata sị ka m kenee onye ọbụla na-anụ olu m onye ọbụla na-anụ olu m a sị m ya dịịlị gị mma ya dịịlị ụmụ Igbo be anyị niile na mma n'arọ ọfụ a ife niile dị mma onye ọbụla na-achọ onye ọbụla ga-enweta ya bụ onye ife dị mma na-amasị m wee sị n'ụbọsị taa ụmụ Igbo ndị be anyị ndị ife fa dị m mma ndị mụ na fa dịkwa na mma bụ ụmụ Igbo a sị m ụmụ be anyị biko n'arọ ọfụ a anyị na-ayọ onye ọbụla bụ onye Igbo nke ị na-eme bụ nke dị mma jidesie ya ike ka anyị ghara ịbụ na osochiegbu ebe ụmụnna anyị nọ ka anyị wepụta ezigbo atụmatụ dị mma n'afọ ọfụ a bụ this year bụ arọ 2026 nna anyị onye ọbụla bụ onye Igbo ka anyị ncha jikọọnụ aka ọnụ ka anyị na-akwado n'onwe anyị onye malụ ife ọ ga-eme ọ dịlị nwanne ya mma biko ya nyelụ nwanne ya aka ọ bụrụ na ọ dị gị n'aka na ị ga-ezi nwanne gị ụzọ i zi nwanne gị ụzọ abụna ị gafelụ ị nọchie onye ọzọ agafena anyị anọrọkwa na sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ m kwatuo ya ka ọ na-agụ anyị agụụ bụ ụmụ Igbo ịna-enyere onwe anyị aka ka ọ na-agụ anyị agụụ ụmụ Igbo ka anyị solu na-akwanite ụmụnna anyị ị fụ ebe arụ na-afụ nwanne gị ụfụ i nyelụ ya aka malụ ka ị ga-esi nyere ya aka m wee na-ayọkwa n'ụbọsị tata m na-azọdo ụkwụ n'aja anị be anyị maka na anọ m n'anị Igbo be anyị n'anị Akwaeze Anaọcha lokal gọọmenti m na-azọ ụkwụ n'anị aja n'anị ana ana aja be anyị Igbo na-ebikwasịkwa ya aka wee na-asị biko chi ụmụ Igbo chekwalụ m ndị m n'eke chekwalụ m ndị m n'afọ chekwalụ m ndị m na nkwọ chekwalụ m ndị m n'orie nyere ụmụnne anyị aka chi anyị bụ ụmụ Igbo ka ife ndị nke anyị na-eme ka ọ na-agaziri fa ndị na-agụ akwụkwọ ka fa na-aga n'iru ndị na-azụkwanụ afịa bụ biznes ka ọ na- ka fa- ọ na-agalụ fa nke ọma ndị na-alụkwanụ ọlụ ebe fa nọ ka fa na-enweta ọganiru n'ọrụ fa fa na-enweta ife enwe enwe nke fa na-enweta fa enwere ike were ya na-enyelụ ndụ fa aka ka ọ ghara inwere n'ime anyị ọ ga na-afịa arụ ọkwa nke nna ya na mkpokọta okwu welunụ ofu obi na-emenụ jidenụ ofu obi ka ọ dịrị anyị mma m wee na-ekwu na this year ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma mgbe arọ a ga-abịakwa na njedebe anyị niile ga-esikọtanụ ọkụkụ na-ekenekwa chi anyị ọ gwụkwanụ ka ọ dị m n'ọnụ bikonụ, onye fụ nwanne ya ebe ọ na-afịa ya arụ ya nyere ya aka ọ ga-adị ya dịrị unu mma ụmụ Igbo Ee.